anyị abịakwa ka anyị si abịa okwu a kpụ n'ọnụ aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ
onye rụọ o rie nke ndị oyibo kpọrọ work and chop onye anyị nọ n'obi ya n'ụbọchị nke taa bụ high chief dr charles ezenwa mba the president and the founder

First class in-law of late Chief Sir G.A. Ihab, ọganihu efi na osinaki. Em, ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọsị nke taa bụ na Kọmị, kọmị. na ama gbalụ na ya bụ nwoke etego o ji akpa ego ka mkpu ama wee na-agba ese na-ajụ na ọ bụzikwa anụ ele a ibie na-eme ka ọ na-eme o ji enwe obi aṅụrị niile ọ na-eme o ji eme ọgaranya niile ọ na-eme
ka o tichara obere pharmacy maka pharmacy ya maka okwu pharmacy ya nke pharmacy ya ka a mara pharmacy o jere gochara mkpụrụ ọgwụ a o ji were na-eko ihe niile a na-eko
ma phantom ma ebe a ya ebido akụkọ ka nkụ ebe ọ na ọfụrụ a na ọtụ aka na ọ da-akwụ eh, bit by bit na ọkachi so anyị wee sị na anyị ga-abịa n'ama gbalụ ka ọ kọwaa ọ bụrụ na ọ kọwa ha ọfụma ka anyị were wedagara nwa mgbafọ chee ka o jebe ọka gbadaba agụ ọka nụ. agụ ọka ka o jebe Kọwara ọka. Soludo. so eh, nna anyị ukwu first of all anyị nwa bụ ndị ụtọ ndụ media bịara ka na ife na-emebikwanụ n'ana igbo na ife e ji wee mara ndị igbo bụ a mụcha nwa a pịcha nwa a pịchacha nwa ọ dọ ọdụ ọ dọcha ọdụ o wee gbee igbe o gbecha igbe ọ kwụ ọtọ ọ kwụcha ọtọ o wee gbaba ọsọ mana the youth nke a kpọrọ ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ma ụfọdụ ndị okenye na-echefuzi etu igbo ife e ji mara ndị igbo nke bụ ịgba mbọ maka na a gụọ one wee gụọ two ị ma esi from kindergarten maba to nursery without aga kindergarten life na-enwe stage by stage the youths believezie and ụfọdụ ndị okenye na e nwere shortcut to success i wee sị no na eziokwu atụghị aka na-asị na nke gị gbara utom na amaghazi so anyị sị ka anyị bịa first of all ị kọwara anyị afa gị onye ị bụ then from there we'll now move ndewo sir daalụ nụ ndị be anyị ekene nwe unu anyị ga-asụ Igbo as much as we can sụkwuo oyibo as much as we can maka na ihe anyị nọ na ya bụ Lagos yes afa m bụ Chief Dr. Charles Ndubuisi Mba hmm. abụ m onye Nsụka onye Ọrba precisely Ọrba Nsụka n'Enugu State. Um, abụ m the chairman chief executive officer of CDV Properties and Development Limited. Okay.
Ana m ekene unu ka unu si bịa taa. Okwuluọra. Daalụ sir. Ana m ekene gị ka i si ewepụta afa ndị Igbo ka i si ebu ihe niile dị ndị Igbo n'obi ka i si epromotu anyị na-epromotu kwa our culture na-akwadobekwe businesses ndị Igbo na-epromotu unity among Igbos ka ha mara onwe ha hmm. ị na-ejikọ ndị Igbo together ọ dịrọ easy is a very big eh, anyị dị big mana I, I will tell you for free today that na ewepụ gị bụ Okwuluọra most Igbo people big men ama ama onwe ha ka ha si mara onwe ha today but you have succeeded in doing that with your programs and attitude daalụ ana m ekele gị o oh.
daalụ oh. hmm. ka m kwụsịgoro ebe a na onye kwuru mbụ ga-ekwukwa ọzọ ụmụnne m unu anụgo ya unu anụgo onye ebe ọ bụ wee nụ obodo ya nụkwanụ afa ya ee nna anyị ukwu anyị nwa bụ ndị Ụtọndụ Media House sị ka anyị bịa ka ị kọwara anyị na amara niile a na-afụ na ego niile i nwere ụba niile ị ba na ọ just mee overnight tom ka o nwere ebe i si were bido ka ị mekere ka ka anyị ghọta maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka ị kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị na ihe niile a na-eme taa o mere overnight ka ị kọ na o nweghị just just mee a chọọ ịgwa anyị na ọ grace agwa anyị nọ obere grace ọ na mma m ọkwa grace ehe
ị magonu ka anyị mazi na ya agbawazi ụmụ anyị grace grace ma grace ihe i kwu dị very important maka ọ na-adị mma o nwere ndị a na-elekwasị anya n'obodo mm-hmm. at the level anyị nọzi na in our society today we have turned to be opinion molders What I mean by opinion molders bụ ị na-eme ajọ ihe at a certain age and time ụmụaka na-ene gị anya na-amụta ya mm-hmm. mana ụmụaka fụ na ị na-eme ezigbo omume and na ihe megide wee pụta ebe ị nọ bụ the correct thing they will still learn it a human being bụ a product of his or her environment environment ị nọ na ya wee too ga-determine ga-mold gị into ihe ị ga-abụ Okay. okay mụnwa I was born in 19 December 1971 na Nsụka I went to my primary school na Nsụka I went to my uh, secondary school na St. Teresa Secondary School in Nsụka and I went to my university education University of Nigeria Nsụka um, I was supposed I was supposed to be a medical doctor I

Ebi m na Surulere that time so I met a lot a couple of people I never knew before I now met them in Surulere. Okay, ifu ka destiny si aga in life. I met uh, one guy, Chadon, now by Indonesia at that time. Meet where Chadon. Chadon, I brought call. I know only a call.
Chadon abụ na Anambra steeti onye saịdị eh, Aguleri. Aguleri. Mhm. Okay, ọ na-agba Indonesia. Indonesia then. Uh, that was in 94, 95. Okay.
Uh, so I met uh, Yoluma Ikora too. Ikora Aguru. Ikora Aguru. Uh, okay. So we became friends, you know. Agbatakwa ọrụ otu anyị na na-anọkọ, gbata ọrụ anyị na-anọkọ. So I now begin to know what they do. They were in, into production of ladies' clothes then. Akwa ụmụ nwanyị. Akwa ụmụ nwanyị. You know, Ikora na-eje Hong Kong then. Onye nka na-eje Indonesia. So anyị ga na hang out now. mụa na-arụkwa n'ọrụ so ị ma oge ha na-ekwu maka biznes na-eget interested na ya do you understand na-eget interested na the business you know so at a point m bido savebenụ ego savete obere ego nyekwa ha ha na-eje nna gotekwe nke a tinyelu a na-egote a na-arụkwa ọrụ m na-arụ you know na-esave ego na-enye ha na-egote natakwa then there was a lot of profit n'akwa business akwa so I was making money from there na-emake ego to the point that na emakegide m ego wee bidozie jebezie nke m ịghọta jezie buterezie akwa
that was uh, I now started going in 1990 98.
98. Yeah. M kwụsịzi ọrụ no no no I stopped work I stopped work in 95. akwụsịzi m ọrụ a na 96 na 96 ị rụ na Emzor 2 years 94 and 95 stopuzie na 96 kwụsịzie so bidozie jebezie 98 jezie bute akwa fi na-enwetakwa ego but I'm somebody who has always loved real estate I've always loved ihe gbasara ịrụ ụlọ ịghọta so anọ m na-ego anị nwayọ nwayọ I was living in Surulere but I already had lands in Ajah

so grow that land then uh, the same 2000 i bought a land in vdc also um, 3 million 3.999 million that's approximately 4 million naira so so one of our akam nọkwa surulere haven't moved to the island 99 2000 rute 2000 na ndị ori abịa abịa na my house one time m travel to anata ndị ori abịa you know bukochi ihe niile threaten her that they will come back again this that this that so i became afraid you know so mgbe jụbazie ndị agent ka ezi the safest place na Lagos then where do you think is the safest place in Lagos ndị agent kpọrọ m gbaba VGC ruru na VGC I've never been there before this was in 2000 late 2000 I mfu the estate I fell in love with the estate egogokwu m anị ebe ahụ but ego m the anị ejero dị m je fụ the anị because ọ nọ mmiri ọ ka bụ mmiri a na-agbachi agbachi so I was paying hmm, so I didn't see it so ndị agent wee kpọrọ m gaa there wee love the place then VGC nwee only a na-enwe phase one phase two phase three but then they were still in phase one a ka na-agbachi mmiri side nke anyị nwado

ozugbo a na-arụ even na painting level they will sell na m sị dị anyị importation azụgodo ike for a while ihe china azụgodo ike mụa werezi ego m ji rọshia jezie bịa na Lekki ebe m nwegara Lekki developuzie the place kedu which year 2001 ka ide ịrụ your first first house yes na Lekki phase 1 rụọ ya it was a twin duplex

m go another land na Lekki then I moved back oge ahụ agbachichego the place m go na VGC bụbu water then agbachichezi and I moved back to VGC rụọ a single unit house onye go ya bụ one man na-arụ na Shell na um, Mobil he was a manager in Mobil that bought that house I sold that house for 50 million you know so from there na-arụzi na-arụzi ị na-arụ because then it was quite easy unlike today exchange rate was low cost of construction was low land land value was low you understand so cost of ịrụ ụlọ then adịrọ much so enwere lot of affordability ndị na-ego ụlọ nọ high demand

so ọ bụ otu a ka anyị si wee wee megide o because abịaziri m the name of the company m jibu eme trading before m jibu eme trading before Curtis Investment Limited. Is that the first company you registered in your life? Yes. Uh, Curtis Investment. Curtis Investment. Nke a ka m jibu eme trading a niile m me. So mgbe m kwụsịzi mgbe m bidozi real estate development then I now registered the CDV properties. I registered CDV properties in 2005.

ee ụnụ afụgo ebe okwu debere for now mana ọ nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ ya ife ọma Chukwu mere ndị Igbo ị sị na ị ga praịmarị skuul gaa sekọndịrị skuul ọ gị ji aka gị zụọ onwe gị na skuul kedu ka i si nweta ego i ji were gaa sekọndịrị skuul and the university
mba I'm from an average home

and eh, ị fụgonị ya na na ihe ọ gụrụ na skuul ọ chọrọ ịbụ a medical doctor enyeghị ya admission o end up ịgụ microbiology ọ gụcha microbiology rụọ na Emzor for two years end up ịbụkwazi an importer textiles gbaba Hong Kong sikwazie from Hong Kong bakwazie real estate nke a nọ n'ime taa ọ kwa ife ị gwara anyị nna anyị eziokwu okay um, throughout this time ị gara skuul ma na Emzor ị rụrụ ọrụ ma mgbe ị na-agba Hong Kong and all these things o nwere any challenge ị nwere ị nwerọ ike ichefu echefu ọ dịka ụwa gị ụkwụ akpụrụ gị ọ dị gị ka na hope adịrọzi na o nwerezi ife a na-ekwu o nwere o nwere any pathetic eh, situation ị findịrị onwe gị na ya hmm. during your humble beginning.
Um, the, in life, everybody has challenges, and every business will be challenging. Come yes. with a, a peculiar challenge. Yes. O nwere one time anyị tụ one akwa anyị tụ from Indonesia men's shirt ị ghọta the thing agarọ I I almost I almost gave up the thing agarọ ukue wee kwu uku ego ego m eh, for a long time and ị mago na onye just na-achịkọ onwe ya Yes. Eh, eh. Struggling to rise. to obere balance, ego eh. to balance you know jide m nnọọ ee e buru ya gbago elu e buru ya gbada ala e buru ya gbadabazie ma ọ nọchazi wee eventually ị magonụ ka business dị ọ nọkatakwa bido gaba you know so the design adịchara mma but it was okay at the end of the day we sold but it slowed me down you know so slow m down within that period you know that I'll teach you a lesson. uh, teach you a lesson Okay.
Um, Okay.
Um, High Chief Dr. Charles Ndubuisi Mba, the CEO CDV Properties and Development Limited, onye nke anyị nọ na obi ya. Sir, biko ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ from ihe ị kọwara anyị, ị gasịrị school after your university, ị bidoro rụwa na Emzor. Mana ị na-arụ na Emzor mana eh, echiche obi gị niile bụ business. hmm. and not just na ị like business but ị likere development like ịrụ ụlọ hmm. ihe m na-ajụzi gị now bụ e nwee an architecture ị na-elegara anya mgbe anwa i ji nwee interest n'ịrụ ụlọ because you always wanted to be a medical doctor hmm. eh, then and ama m na mgbe anwa ị mago na e nwe ihe dị ka mmadụ ịgụ architect onye na-arụ ụlọ wụrụ engineer and all that now the medical line aworkịrọ, ị banye na microbiology, but then you still have this uh, flair. flair about building. building. E nwee onye ị na-elegere anya o ji na-anụ gị ọkụ n'obi because ị mara ihe na-eme na ụwa mmadụ nwere ike gagide ụta gagide one day ụbọchị ọ ga-abaịta n'ụwa ya ọ balance ya meanwhile onye ahụ ebumnobi ya wee bụ nke a ma ọ bụ ịbụ nke a just like some parents na-ada ahụ nwa ị ga-echi fada ị ga-abụ nke a ị ga-abụ nke a ma ị ga-abụ nke a so sir how did you make it happen? Um,
right from childhood, I like to play with uh, bricks, brick games. Okay. You know, and when my father nọ na-arụ ụnọ, mụ na ya, I was part of it, even as a as a student. I was part of it.

we are roofing it we are plastering we are putting the next time you come there people are living there mm, that's my you know and I love it it's my passion okay so um nna anyị dịka ajụjụ ọnụ anyị bịara ịgbakọ ndị ụtọ ndụ media house because ihe anyị na-eme ka anyị kụziere ndị ntorobịa na-eto eto ya na ndị igbo na ndị be anyị unu nwere ụdị akparamagwa eji wee mara ndị igbo nwere ụdị akparamagwa eji mara anyị dịka anyị si ebi ndụ during this period ị na-eto na mgbe ị nọ na secondary school na mgbe ị nọ na university na mgbe ị na-egrow na mgbe ị na-enwe this kind of eh, inspiration mindset kee ụdị friends ị na-ekeep around you Em,

na-eme ihe ị na-eme gị na ha kpaba ejimezile ndị procrastination asịkata na ọ nke a asị na ọ nke ọzọ echi asị na ọ nwanne echi na ihe na-ewukwezi kịta bụ ịtụ wig ụmụ nwaanyị sị hapụ development na nke na-ewukwe bụ nke aga just be focused and consistent in what you do consistency Okay, sir. Okay. Um, one more question, sir. Um, ife m ghọtara na your journey so far in life is uh, you being an importer or a businessman is act of influence from friends. Yes, a very ị fụrụ ha na mm.
eme ya, it has never been your passion, it's not even your thing. Yes, yes. Yes, true.
so sir, ị mara ọ na-abụ n'ala Igbo mmadụ chọọ ime ihe ọ kọtara mmadụ mm. ị ga-afụ is either ị kọtara mmadụ 5 3 ediscourage gị 2 eh, asupportuo gị then enwere stage ị ga-eru ị chọọ ịkọrọ mmadụ ihe ị sị ya ana m agwazi gị ka ị discourage ya just support me let me go and do what I want to do now sir mgbe ahụ ị bu picture because what from what you answered now ọ na-abụ ị fụ empty land ị nwego image ụdị ụlọ ga-adị there sef without even consulting anybody ga-eme the drawing yes so and you make sure the thing bịara na mmezu now sir mgbe ahụ ị bịa na-enwe picture ịrụ ihe ọrụrụ sọ ihe ọrụrụ sọ ihe ọrụrụ enwe etu i si nọgide one day kọtara your parent or your best friend or it's just your thing and you eh, execute it on your own way and it works for you.
okay um, ihe ịkọkwanụ mmadụ business and intentions ị nwere depend onye ị na-akọrịa ị ghọta ị kọrịa somebody with a positive mind will encourage you mana ị kọrịa onye nwere positive mind it might discourage you o nwere ndị ọrụ ha bụ discourage ndị mmadụ from ime ihe ha chọrọ ime so ọ bụrụ na ị dịgo determined n'ime ihe cross your T's and dot your I's just check your check your uh, check your balances look at the records look at the numbers ọ workara gị go ahead and do it you need anybody bịa bịa adviceịa gị na ihe ị na-eme but what you're doing dị ha na okay you will be convinced in your inner mind your inner mind ga-agwa gị na this thing is working you don't need to seek anybody's advice do you understand okay mm-hmm.
uh, nna anyị ukwu n'atụfurọ oge um, ndị Igbo tụrụ ilu sị na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede
maka na um, o nwere ofu nna anyị ukwu anyị na ya nọrịtara ebe few days back o nwere ihe m ji aka o kwuru ọ sị na ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ga-ata ahụfụ etu o si taa ahụfụ were kpata ego and with ihe anyị na-aghọta ebe a ụnụ afụgo ya na mmadụ niile ama eji eze were bee ekwele bifo i rigo ebe ị ya-anọ in life mana ofu ajụjụ m chọkwara ịjụ bifo m jụọ ya ọzọ m chọrọ ịjụ oge ị gara skuul maka ị ma na o nwere ihe na-adịba n'ụmụ akwụkwọ ị just bụrụ nwa onye ọrụ oyibo bịara ịgụ akwụkwọ chọrọ ịbara onwe ya uru ka i mechara sorokwa ha tie nkorobịa na eti na skuul onye gbata ọya dị ibe ya you know oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ bụrụ inu bụrụ ọsọ ọ so na problem enwe na society hmm. so na nsogbu enwekwa na society taa o nwere ihe a na-eme eme na skuul ihe niile a na-emechekwa i mechekwa ya mana onye na-eme ụmụ ụdị ihe a kwa uche hmm. ga-adị ya anya ga-adị ya uche mara ihe ị na-eme na ihe ndị agwa gị na the major thing problem ndị mmadụ na-enwe bụ ịlose focus ị na-eje Aba i jee banye moto na-eje Ụmụahịa kedu ihe ị na-akwụsịrị n'Ụmụahịa ọ kwa Aba ka ị na-eje jewe Aba straight eh. so i nwegodo ihe ị na-eme tinye anya dị focus na ebe ị na-aga ka i si ebe ahụ pụta ị ghọta what matters is the result result yes nnọọ nna anyị ukwu ee dịka anyị na-akwado ịchịkọta ozi ọma anụnwa Uh, this uh, CDV Properties and Development, uh, by the special grace of God, you are the founder and the CEO. Hmm. ọ sọ na Nigeria ka ụnụ nọ ka ọ sọ na Lagos Kọwagoro anyị ngalaba CDV ka ọ pụkwuru jebe mba ofesi nke a kpọrọ Western eh, world or Western countries, you know?
Okay, CDV Properties and Development Limited nọ na Lagos, their head head office anyị bụ na Lagos ebe a. Mana anyị nọkwa n'Enugu. Anyị nwee um, another company CDV nọ n'Enugwu na-eme real estate development na-arụkwa some eh, government contracts Okay. Ghọta. given to us by eh, His Excellency Dr. Peter Mbah, the governor of Enugu State. Okay.
Ehe.
Then eh, anyị nwe another company n'Enugwu a na-akpọ 34V Engineering. 34 V. V Engineering.
That is the construction company.

Okay. Jason Tender Care School, ọ dị na Surulere, Hmm. eh, for nursery and primary school. Mm. One of the best schools in Surulere, as a matter of fact. Eh, so my wife is running it. It's under the CDV group. Okay.
Okay. Dịka e nwere iwe sa, since ị malitere ije anụnwa, ọ dị ka ụlọ one ka CDV rụgoro na Naịjirịa? plus and minus ụnọ one ka CDV rụgoro dị on record rough estimate amakwa m ma m ga-agụnwu ya ọnụ Eh, ma agụnwu ya ọnụ anyị arụgo so many estates so Okay. many so many so many estates so but if you may guess many buildings mm, Ọ karịgo 1,500. Over 1,500 units? Yes. Since 25 years e bidoro? Yes. Yeah.
Okay. Okay. Eh, nna biko ị ma na ebe anyị na-agbaji ụkwụ na njem anyị a eh, wụ n'ihe gbasara ihe na-eme kịta na ebe ụmụ ntorobịa anyị nọ because n'ihe anyị ji maka e wee bịa ebe a hmm. wụ ka anyị jụọ gị mara ka i si wee malite aka aja aja i si wee bụrụ butere gị ọnụ mmanụ mmanụ so anyị wee na-asị biko kee advice na okwu ị na-agwa ndị ntorobịa kịta because na ndị ntorobịa anyị kịta abụọzi otu unu si bido ka ha sizi wee chọzi ịwụ ife ahụ unu wụ kịta ha chọrọ ịwụ ihe unu wụ kịta mana ha achọghị ibido otu unu si wee bido so kee ndụmọdụ i nwe because oke ite akarịgo and oke ite a ka anyị sịkwa ka anyị bịa mara ebe dibịa na-agwọ gị na ebe ịdọbasị ya na ka anyị bubiri dị ite n'ọsọ abịa na ite nke gị ọ dị ka ite ị ga-ahụ ite ọla ya ahụ ndị obere m na-afụ na Facebook so biko ka ị gwa anyị ihe ị na-agwa ụmụ ntorobịa advice ị na-enye ha ka anyị mara na ndị Igbo general eh, eh, ndị Igbo general the influence of shortcut to success a bịakwuzere influence rekwa even the adults yes influence bekwu even the lifestyle ndị adult ndị adult na-ebi onye pụtazie o buru onwe ya o tinye in competitive lifestyle meanwhile you are not in competition with anybody because there is no competition in destiny ọsọ eluigwe bụ ị pụta ị na-agba n'isi onwe gị so the thing nyere nnukwu nsogbu your excellency and they have a very big challenge n'ala Igbo ife eji mara anyị bụ ịgba mbọ ị fụrọ ka i si wee gbaa mbọ gụpụ akwụkwọ hmm. mana o nwere ndị your age mate nwere opportunity ịga school nne ha na nna ha bụkwa civil servant mana oge ahụ ha ekwerọ agụ akwụkwọ ma today business ekwerọ ha omume eziokwu so if that na like you rightly said focus in ihe ọ sọ gị na-eme never you lose focus so problem e nwe na ala Igbo now kedu ihe ị nwere ikwu gbasalụ pressure ndị be anyị na-eburuzi ma oke ma nwunye etinye onwe ha n'isi ka a chụba ego nke taa nke echi
okay mm, advice a a- okwu ajụjụ a ị jụrụ m amaka and also achọrọ m ịsound ya as an advice to ụmụ Igbo more especially our youth our teeming youth o nwerọ ihe dị ka ọgwụ ego Mm. it does not exist it does not exist anywhere nwerọ ihe dịka ọgwụ ego ada agwọ ejiri ọgwụ agwọta ego ọ bụrụ na e ji ọgwụ agwọta ego native doctor a nọ n'ime ọhịa ụmụ ya niile aka eburugo ego ọ bụrụ na ya nwa chọrọ ịkpata ego ọ gwọnyenụ ụmụ ya mhm. gwọnyenụ ụmụ nne ya na first mhm. before ọ gwọnyebe gị so nwerọ ihe dịka ịgbata iji ọgwụ kpata ego ịkpata ego bụ number one determination number one focus focus yeah ị dị determined na ọ ihe a ka m chọọ ime na m ga na-eme ị dị consistent n'ihe ị na-eme tinyere integrity mm-hmm. integrity bụ the highest gị na mmadụ mekọọ ihe inye gị ka ọ dị mmadụ nye gị ihe a business a mee i mee i return gharịa ego mmadụ bunye gị ihe credit i nyekwu ya ego ọ nya bụ integrity adịghị ele ele n'ahịa a na-ebuild ebuild and ibuild zie ya with that integrity you can make phone call mmadụ ebunye gị ihe ihe 2 billion naira kịta ọ na-aga without one naira ọ ihe imego over the years onwere short cut to money making hmm. onwere hapụ social media money onwere short cut to money making onye ọbụla jee hapụ ihe oke ite hapụ na oke ite oke ite adịghị focus time ahụ iji eme ihe oke ite ọ bụrụ shop ka ị nwee were jee lebe ihe onye oke ite na-eche 20 years 30 years oge ahụ ịdịgo strong na ihe ị na-eme mm-hmm. ihe ị na-eme today might not be giving you the gain ịchọ but over time and years you get to where you want to be. Patience. ịdị patient.
nwerọ business ị na-eme ya 10 years 15 years ịdị consistent na ya nwee integrity that you will not make it ọ bụrụ nke ịbịa ịgbagharịa na nka ịgbagharịa na nka ada ama gị na nka mụrụ gị na nka mụrụ gị na nka ịnọrọ nnọọ na ya na-eme every business nwere opportunity at a given time hmm. every business na-enwe opportunity at every given time a ga-enwe boom na ya mgbe ahụ ị na-ahapụ nke a gbagharịa jee ebe ọzọ enwe boom na nke ahụ ee nna anyị ukwu okwu a kwukwara n'onwe ya nnọọ mana na nchịkọta sir ị nee anya n'ihe anyị chọpụtakwara n'ozi ọma anyị na-agbasa ụfọdụ ndị igwe enwere n'ala Igbo na ụfọdụ ndị na-agbasa ozi ọma Chineke from all ramification ụfọdụ not all ụfọdụ ndị ozi Chineke sokwa contribute na nsogbu a enwere na ala Igbo ma ụfọdụ ndị PG obodo ma ụfọdụ ndị nne na nna ụfọdụ ndị mmadụ adịghị ejezikwa n'ụka kịta because ọ na-eme o nwere onye anyị agba afọ n'ụlọ ụka were maka ya kee ahụ emergency donation ọ dị ị nwere ike ifu ebe papa big man nwụrụ akwachacha ya ọfụma onye enwerọ ego nke nwụzie esendie asistant eh, onye onye isi nchụaja maọbụ onye nke ịtọ ihe sote osote onye isi nchụaja ga-eje nie ya bụ ozu because na oge m maala anyị dị n'ụmụaka hmm. ọ etu esi eme onye ukwu ka esi eme onye nta so ụmụ ihe a bịazi ọdịzie ka bịa put o segregation enwere otu n'ụlọ ụka yes ọdịzie ka bịa put o segregation in church of god ọdịzie ka etikwu segregation mana echichi a na-echikwuzi ndị ụfọdụ ndị igwe na-echikwuzi ọ dịka ebe onye si na-ebute ego okpu mme abaa ya n'isi ụmụazị ewere na-echi echichi etu o si wee sọ ha so kedu ihe ị nwere ikwu na nke a ka anyị pịakọ okay ihe niile anyị kwuru bụ eziokwu and all part of the problems anyị na-enwe n'Igbo land onye si n'ebe o si no integrity nothing eburu igwe bunye maka na o ji ego bata ịghọta a sị na a man bụ a product of his or her environment onye ahụ eburu igwe mee ya igwe ndị ọbụla niile eje chọba n'ego ka ha nwa bụrụ igwe ebe ọzọ ebe ọ bụ na e mere onye a na-ezu oshi igwe so ka ya nwa jee zuo oshi bụrụ igwe in any society where armed robbers are worshipped every child grows up to be an armed robber mm. wanting to be an armed robber you understand what i'm telling you so when you worship such people you are sending a signal to the youth to the younger ones ebe ọ bụ na onye a mere ihe a wee get ya to level a why can't I do it and be on the same level so a na-ayọ government n'ihe gbasara ichi igwe a they should look at people's integrity marakwa na ọ big responsibility ka ọ bụ na mmadụ bụ igwe integrity and attitude has to come to play

ịma you can't wake up in the morning na ego adọrọ na account gị ma o nwere ihe ị na-arụ ma akpata nwa ego sọsọ gị jee n'ụlọ ụka bido n'ụtụtụ kụgide aka tee one year o nwere ihe ị na-akụta manna ada esi n'elu ada ndị ọcha nwa butere anyị ụka ha nwa na-akụ aka ebe ahụ n'ụlọ ụka ha na-eji ụmụ ihe niile a na-eji eji chọọchị agbasa biko so so wepụta aka na retreat ndị ụka should at least folk know what they are teaching the congregation nna anyị ukwu chukwu gọzie gị o ee ihe ọbụla nwere isi mbido na-enwe isi njedebe ee etu ihe nọ taa wee bụrụ chief doctor charley mba maka na ndị igbo tụrụ ilu sị na akwụdoro eze ochie to the level ị nọ today bido n'ụmụaka were ruo ebe ị nọ today kedu ndị chineke use gasịrị were kwudo ọrụ gị ị ga-eburu ụkpa ekene bunye maka na mm, ị nọkata hụ ọ bụgoro real estate a ọ mmadụ ka ị jụrụ ese kedu ọrụ i nwetara na Emzor bụ mmadụ ka i si n'aka ya were jee Emzor Admission ị nwetakwalụ na UNN bụ mmadụ ka i si n'aka ya nweta ya ego ị na-esevu oge ị na-arụ ọrụ na Emzor na-esevu ego bụ mmadụ biri gị uche sị gị a kwụọ gị salary ego na-ede etu a na-ewepụta nke dị etu a na-edebe so kedu ndị ihe dịka mmadụ ịtọ or ịnọ ọ bụgo na ha anọzi ndụ etu ọ bụ o sina wee dị maka ude mmadụ na-ede na ndụ na-ede ma n'ọnwụ maka na icheoku nọ n'ụlọ ugbene ya na-azụ n'afịa kedu ndị playrụ a vital role from your humble beginning ị nwere ike ikele eh, maka na ọnwụ na enwere ndị ọjọọ ịma ama ihe hmm. ọnwụ na-egburu ọgaranya wayo ọgaranya ya akụjinata wee na-azụ wee dị ọgụ hmm.
m ga-ekenegodi onye izizi m ga-ebu ụzọ kene bụ my father

so Godwin Ugwu then o nwekwa another of my friend eh, Charles Okafor anyị na-akpọ ya Chadon Okay. Ehe.
Charles Okafor that Chadon ị sịrị ọ onye ebe nke nkwagide onye ọbụla Aguleri Ụmụleri. ọbụla Ụmụleri akwaghị.
Eh, onye ebe ọ bụla one of his brother na-arụ ebe a sef Okay. one of his brother na-arụ ebe ọ na-akpọ ya Ah, Eh, onye mm, Ọnando ka ọ-

na ị na-eme ọfụma n'ime obi gị obi gị ị ga-survive ị ga-survive na Lagos okay ọ kwa ị nụrụ ife o kwuru kwukwaa ya ọzọ biko sir
ị na-eme ọfụma n'ime obi gị gbado anya n'ihe ị na-eme na Lagos ị ga-survive enwe this eh, for somebody nọgoro na real estate enwe mindset ndị Igbo na-eme the thing agawago political sef now e mee a sị na a na-akụri property ndị Igbo and all that and eh, amaghị m enwego such experience being somebody nọgoro na because for me you are a legend in this business so kedu ihe na-akpata ya ọ ajụrọ ajụ were aba ka ọ na ọ charọ acha egbute na-cause ya Okay, so many things ga lead to ịkụkpọ property mmadụ. I don't see o nwere ndị ihe a na-agwa gị political some people some of them abụcharọ eziokwu ị ghọta Ehe, some of our people na-arụ without approval Okay. You know, some people na-arụkwa na drainage line o nwe ihe a na-akpọ drainage line ị ghọta so ị na-ego anị avoid all those places anywhere e nwee drainage i mee search Mee drainage search maa ma o nwe ihe ị na-ego ọ ga na drainage. Ọ gakwa na drainage, ị ma na ị ga-enye the required setback. Ịghọta? So, o nwere mgbe ndị niile m fụgoro a kụtu nwere issues. O nwere nke m fụ nwere akwụkwọ anọrọ na drainage a kụtu to the best of my knowledge. Okay. O nwerekwanụ nke mụnwa ha kụtunugo.
because ana m avoid igo anị ebe e nwe drainage ịghọta ma ije water front ada m eme ya I only buy land that my lawyers has verified and everything is okay before m goo ịghọta and before m rụwakwanụ since e bido chụgharịba ndị mmadụ seriously before m rụọ anything m jee mee approval I do my building approval ịghọta so let us not uh, politicize it ma uh, tribal witch hunting ịghọta ma I don't, I don't want it to be viewed that way. Okay.
God bless you, sir. Biko na nchịkọta onye nwe anyị gọzie gị. Hmm. Eh, Enere m anya wee ghọta that na ị nụgo nwaanyị biko kedu maka akwụkwọ nsọ sị na nwunye anyị ga-abụ onye inye aka anyị ka anyị manụ na nke ị nụtara onye inye aka gị ka onye nkakwa aka ka ị gwana anyị then ị gwa anyị ụmụ ole ị mụrụ then i kelezie ọra bịara ije ka anyị muvuo daalụ hmm, abụ m anụgo m nwanyị okay I've been married for

anọ Canada hmm. onye ọzọ graduate last year ọ graduate last year afa nwunye gị afa nwunye m bụ Onyedinachi Adline Mba ụmụ ole ka unu ji eji m ụmụ nwoke anọ four boys nwaanyị adịghị ee Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị adịgo na nchịkọta today's eh, episode and the program ee eh, ụnụ anụgo ihe nna anyị ukwu kwuru and advice o nyere ndị Igbo sị ekwuzina na a na-akụri na a na-akụri na akwụkwọ gị kwụrụ ọtọ i mee ihe kwesịrị ị ga-eme na Lagos State lands na o nwere anybody na-abịa emetụ property gị aka ọ ihe nna anyị ukwu mere ka anyị ghọta taa that na ọtụtụ ndị mmadụ ọ fụgoro a kụriri a kụriri nke ha na eziokwu eziokwu na ha zọhiere ọkpa melụ gọọmenti ji wee mee gịnị ji wee bata ya bụ onye ọbụla dọ- dọkụmentị ya dị ele ele ụlọ ya kwa ele ihe niile ọ na-eme ele so biko ị gba mbọ ị na-ana anwụ ele ee, ị na-eme etu CDB si eme maka na ihe niile ọ na-eme dị gịnị ele mmanụ ee biko nna anyị ukwu onye nwe anyị gọzie gị ka m kelee ụmụ Igbo very important very important biko nụ ka m were ohere a n'ikpokọta okwu wee kenee
eh, kenee Ụtọndụ Media team Ụtọndụ Media team headed by eh,

ọ ga-enwe serious positive impact on our youth Amen. Mm. Thank you so much. because o nwere ndị ha na-look up to and those people ha na-look up to when they start speaking up now ha Yeah. mara na na ihe a ha na-eche abụrọkwa ya Mhm. na ọkwa this way ka ihe a bụ then it will refocus them o refocus ha from ebe uche ha na-agabu because na some of them na-abụ ha fụ ndị buche nnukwu moto convoy a sị na na onye a bụ onye ọbụla bụ oke ite ka o bu oke ite na ahụ na oke ite ka o buru because ndị ahụ ha na-ejekwu ka ha bunye ha na-akpọchara ha fake names zọkwa ha ma bunye ndị a bunye ndị a ịghọta mana onye were ọnụ ya kwupụta ka o si gaa na ndụ ya bie na ndụ ya wee rute ebe ọ nọ ha nwa anụ ya ma na eziokwu ịghọta ma na eziokwu dị na ya then I think eh, program a dị worth it and ana m ekene gị na-ekenekwe ndị otu gị ka unu si wee find ya mụ em, worthy Worthy. of onye unu ga-eme interview ka o kwuere ụmụ Igbo okwu. ịghọta so ana m akwadosi unu ike unu continue Chukwu nna ga-agba unu ume daalụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịago na nchịkọta episode taa with the management and staff of CDV Properties and Development nke head office ha dị na nọmba 34B Lekki Phase 1 ife ha nọ bụ ịga na-alụ ụnọ na-ele both road construction tested and trusted this year mere 25 years